kumakɛla ko k'a taara i damakasi kanɛw la mɔgɔba ye ko a ka juru bɛ ala la k'o y'i bolo jan ka ala wele ko ala tɛ juru t'a la ko a ka a aminan fɔ a y'a aminan fɔ ko ni ala ye den d'a ma denkɛ k'a b'a tɔgɔ da ala ka kira la o denkɛ de dira a ma a y'o den de tɔgɔ da ko mamadu a jamu ye kulubali bamanan tɛ se ka mamadu fɔ bamanan b'a fɔ ko mamari o de ye bitɔn ye o bitɔn yɛrɛ bɛ na cogo di a b'o sigi kɔnɔna la a ka donsoya a bɛ to ka yala segu dafɛ dugu a bɛ se yen o don tɔn tɔn tɔn tɔn de sigilen don segu jɛkulu jɛkulu u sigilen don bɛɛ b'i ka dugu la ka na a mi kuma lasurun na u b'a fɔ ko donso tɔn bitɔn ale kuntɛgɛ ka di kosɛbɛ donsoya bolo ma a bɛ tɔn jɔn tɔn ɲɛmɔgɔw fara fara ɲɔgɔn kan f'u bɛ jɛ k'a ka sogo dun kuma lasurunya bolo ma u labanna ka na bitɔn kɛ tɔn ɲɛmɔgɔ ye u b'a fɔ ko bitɔn ɲɛmɔgɔ k'o ye bitɔn bitɔn ye surunɔ ye a nana ten kuma lasurunya bolo ma o akisɔn kɔfɛ bitɔn ye se sɔrɔ fo ka na tɔnbulonba kereye o tɔnbulonba kereyelen segu mara mina b'o kɔnɔ a sigira o la a bɛ tɔnw bɛɛ ɲɛmɔgɔ la nka fɔɲɔgɔnkɔ tɛ ban bitɔn y'a ɲini ka jamana bonya layidu dafa ma jamana bonyalen a y'a kɛrɛfɛ duguw ta ka olu mara k'olu don a ka mara kɔnɔ a ye kɛlɛ fɔlɔ wuli k'o lase buwarelaka ma n'o ye maraka buwarew ye k'olu kɛlɛ a y'olu kɛlɛ k'olu don a ka mara kɔnɔ a ye kɛlɛ kɛ a selen olu la a y'i kun da ba bolo fɛ ka mara kɛ ka taa fo jeni ka jeni mara ka jeni mansa minɛ ka jeni bila a ka mara kɔnɔ o kɔ o ba bolo kelen fɛ ba ni kaɲaga cɛ dugu minnu bɛ yen a y'olu dugu bɛɛ minɛ ka bɛlɛdugu minɛ kɛlɛ bɛna waga a bolo a bɛna kɛlɛ se fo a yɛrɛ si dɔw ma n'o ye karita kulubaliw ye a ye kɛlɛ bila ka taa fo karita kulubaliw fɛ yen kɛlɛ selen karita o y'a sɔrɔ sunzana o y'a kapitali ye filakɔrɔ bɛ masaya la yen n'o ye kulubali ye a ye o filakɔrɔ tɛrɛ sunzana o tun ye karita kapitali de ye o don filakɔrɔ bɛ masaya la sunzana a ye sunzana minɛ ka filakɔrɔ kɛ jɔn ye filakɔrɔ kulubali ka na n'a ye segu ka tariku ko ten ko da fɔɲɔgɔnkɔnin dɔ tun b'a ni filakɔrɔ cɛ k'o de ye kɛlɛ boli ka taa se karita bolo ma o fɔɲɔgɔn min ye ko bitɔn denmuso ko filakɔrɔ ye o de lajarabi a yɛrɛ la dɔw ko k'a y'a bara dɔw ko ko ayi ko denmuso yɛrɛ de jarabira a la n'o den ye basana u b'a fɔ ko basana kulubali o basana bitɔn kɛlen ka a cɛ minɛ a y'a faga segu dɛnɛn kan a fagalen basana dimina a ye sekɔrɔ bila a kɛlen ka sekɔrɔ bila a taara segu sekɔrɔ ɲɛma ka dugu sigi ko basanabugu o basanabugu bi o de falenna ka na kɛ sebugu ye ale sigira yen tariku bɔlaw b'o o fɔ o kɔ bitɔn ye mara kɛ ka arme sigi ka a tila ka ɲɛmɔgɔw k'a la ka a jɔ ten k'a kɛ fanga sinsin yɔrɔba ye a bɛ arme constituer cogo di a bɛ sɛfuw sigi sigi i n'a fɔ bi an ka arme b'a bolo cogo min na ka bɔ zenerow la ka jigin kolonɛliw la ka na kapitɛniw na ka na kɔmandanw na ainsi de suite bitɔn arme sigi ten o kuma de dabirili a juguw kana a ka arme constitution cogo dɔn a y'a tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ balanzan ye ɲininkali min bɛ balanzan ko la o yɔrɔ jaabi ye nin de ye balanzan ba naani ça c'est les 4000 soldats de Segu au temps de Bitɔn balanzan kɛmɛ naani o y'olu ɲɛmɔgɔ ye balanzan bi naani olu ɲɛmɔgɔ ye balanzan kɔkurunin kelen o ye Segu faama de ye o tun ye Bitɔn yɛrɛ de ye nin de ye balanzan kɔrɔ ye nka n'a dabirila k'a bɛn yiri ma tiɲɛ don kuma kɔrɔma don a ti bɛn an ka da maga yɔrɔ bɛɛ la kuma bɛɛ nka an bɛ dɔɔnin fɔ yaasa mɔgɔw ka faamuya sɔrɔ o kɛlen bitɔn sigira ngolo o bɔra ɲɔla ɲɔla bi o bɛ kɔnɔbugu fɛ ɲɔla ngolo taara di nisɔngɔ sara la segu a taalen di nisɔngɔ sara la bitɔn ma bitɔn y'a ye nin den tɛ den gansan ye nin ye maaba ye bari fɔlɔ mansaw tɛ ko kɛ ten filɛliw y'a yira ko nin tɛ den gansan ye bitɔn y'a gɛrɛ a yɛrɛ la o gɛrɛ ɲɔgɔn na bolo ma f'a y'a denmuso furu a ma tariku ma boli ngolo kan fɔlɔ an bɛ bitɔn na o kɛlen kɔfɛ bitɔn y'a ka fanga sigi ka san caman kɛ fanga la segu faama tɛ yen min mɛnna fanga la ni bitɔn ye ayi o tɛ segu o bitɔn saya bana bɛ n'a sɔrɔ ee, sɔsɔli b'a sali ko la dɔw ko k'u y'a faga dɔw ko ko ayi k'a ma faga dɛ ko bana de y'a minɛ k'a sara nka an ka tariku bɛ boli mun kan o ye tetanɔsi ye bitɔn sɔrɔ tiɲɛ don a sara bari a yɛrɛ ka kɛlɛkɛ nɛgɛ dɔ o y'a sɔgɔ o don olu tɛ tetanɔsi ninnu dɔn zon b'a la o de kɛra bitɔn sata ye ka bɔ bitɔn baro kɔnɔ dɔɔnin bitɔn salen eh, fɔɲɔgɔnkan fɔɲɔgɔnkɔw nana don tɔn ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bari o don segu kɛlɛcɛw bɛ wele ko tɔnjɔnw eh, samori taw bɛ wele ko dasaw eh, olu tɔnjɔnw